takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso Bon Kalindo Bon Kalindo ukuti chani lero The DC mwana woopsa kwambiri purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku malawi Amene sindimaopa wina aliyense, Olo atanyamula mfuti, olo atanyamula zikwanje, Ine sindimanyumwisidwa. Amene ine ndimamuopa pa dziko lino ndi Mulungu yekha basi. Ndipo olo wina mutapanga, mutapanga propaganda yotani, Ine ndidzaima pa chilungamo chifukwa ndi chimene ndimachidalira, ndipo chilungamo ndidzachipitiriza kuchilankhula. Lero sindikuchedwetsani a Malawi, ndikufuna ndikuzukutuleni, ndikufunanso ndiime pa chilungamo. Ndikudziwa kuti ena amene nditi ndiatchule mu audio ya lero akwiya kwambiri, koma ndidzasangalala akakwiya koma atamva chilungamo. Lero ndicheza kwambiri ndi inu a opposition chifukwa inu ndi amene muli hope ya Malawi. Mwana sapitisidwa standard 2 asanakhonze mayeso a standard 1. Palibe chifukwa chokuti a Malawi akamuvoterenso Chakwera ndi mcp atalephera and ndizopangisa manyazi kuti president ndi president azikayenda dzikoli ndikumanena kuti ndiza ndizakuchitirani mukandisankhaso ine ndiza chimene wapanga iye ndikupenga ndi ndalama basi ndichifukwa chakumati akafika pamalo akumanena kuti aliyense ndizampasa 1 miliyoni anthuso 1 miliyoni kusonyeza kuti chimene amaziwa iyeyo anazowerera kutchalichi zolandiralandira ndi akuona ngatiso anthu akuyenera azingolandira ndalama kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba, kupangira kuti akamwalira mwana uja azipita yekha azikaweza msomba. Tili ndi kholo lofoira kwambiri in the name of Chakwera amene sakupanga foundation ina iliyonse yokuti Amalawi azidalira, Amalawi akhale oziyimirira paokha. Amalawidi chimene amafuna akhale ndi bizinesi yabwino, ana azipita kusukulu, azidya pakhomo pawo. Ndi zimenetu Amalawi amafuna. Samafuna kuti Amalawi azipatsidwa makobiri, akhale anthu opempha kuchokera kwa anthu andale. Ndi uchisiru weniweni. Choncho ndilankhula ndi inu a opozishoni, amene Amalawi akukudalirani. Hope yawo ya Amalawi ndinu. chifukwa mmene kulili kunja uko, inu a opposition tikamanena kuti takhalani pamodzi muombole dzikoli tikupangira tikunena kuti kunja kuno kuli mavuto woopsa and I'm sure pakali pano pamene mukuyenda mmamidzimu nthawi ino ya kampeni mukutha kuona even olo mtauni mukutha kuona mmene amalawi akuzunzikira. tikunena ife pano siku la lero anthu angokolola kumene koma madera ena chimanga thumba lakwana 80,000. komanso thumba la chi la ujeni la fetereza tikunena pano madera ena lakwana 185,000. mavutotu amenewo mavuto. mavuto. Nde anthu akunena kuti inu a opposition kodi zipani zanuzi mukamapanga mmampangira ndani? What is the agenda like? Chifukwa ngati agenda yoyambisira zipani kaya ndinu a PP kaya ndinu a udf kaya ndinu a dpp kaya ndinu che Kondwani Nankhumwa kaya ndinu che Michael Usi kaya ndinu a Mwenefumbo kaya ndinu a David Mbewe nonse amene, nonse amene a Enoki Chihana, nonse amene otsutsa, nonse zipani zanuzo mmampangira kuti mu- mumapanga ajenda yake ya ndani, chifukwa ngati ili nkhani yoapulumusa Amalawi, nkhani yokuti muzitumikira anthu, nthawi yake ndi inoyo imene inu nonse a opposition mukanabwera pamodzi ndi kupanga form one block Komatu inu mmamidzimu anthu akuzunzika. Mwina inu akuluakulu mwina mmakhala kuti mukazuka chonchi mmakhala mutaona chakudya sausage yali pa tebulo. Ena ena akusowa ngakhale soya pieces amene soya pieces. Kulitu mavuto kunja kuno. Ndiye tikamanena kuti inu a opposition tabwerani pamodzi tikufuna ndi cholinga kuti muliphule dzikoli. inu a udf taphulani zikoli inu tagwirizanani ndi anzanu a pp tagwirizanani ndi anzanu a dpp tagwirizanani ndi anzanu a utm mukhale pamodzi anthu inu muombole zikoli kuchokera nsanje mpakana ku Chitipa Kulitu mavuto kunja kuno mavuto. Olo kuwaona anthu amene ali ngati ku South Africa. Mukakapita mukukaona welfare ya anthu a, a ku South Africa, a ku Zambia, a ku Mozambique, ngakhale olo ali ku UK anthu akuzunzika koopsa. Kaye kaye awa anapita ku Israel sitikudziwa kuti kodi ana amene ajawo ali pati. Sitikudziwa, palibe amene akupereka update ina ili yonse and inali nthawi yonena kuti inuyo musaganizire za inu iyayi, iyi inali nthawi yonena kuti inu muganizire za dziko lino chifukwa uyuyu uyu kumpasanso 5 years ina apha anthu Malawi muno anthu afamo choncho ndimafuna ndikupempheni inu a opposition nonse nthawi muli nayo chonde ndili pa mawondo anu ndagwada nthawi muli nayo yokuti mukanakhonza anthu inu kukhala ndi emergency meeting ndikunenatu ngati cholinga chanu choyambisira zipani zanuzi ncholinga chokuti muziwombola amalawi mukanakhala pansi muwombole amalawi afiti awa apha anthu Izi ndikunenazi zikuoneka ngati zazing'ono. Tapitani pakali panopa mupite ku immigration. Anthu ena analipira ma passport last year koma passport pakana lero sikutuluka. Passport ndi document yofunikira kwambiri imene imathandiza ngakhale osakhala kuyenda kokha iyayi koma mu ntchito olo ma business osiyanasiyana Passport ndi chizindikiro choonesa kuti ameneyo ndi nzika ya ziko, koma ili ndi ziko la manjanjawidi amene akungonama pena paliponse. Inu zoona anthu azikapasidwa azikakhala pa kujeni ku immigration pakana 10 o'clock ya usiku? Ngati ati apangiridwe passport ndiye kuti pachitika zinthu ziwiri, ngati ali mkazi ndiye kuti wanyengedwa iyayi kapena wapereka ndalama enawo ndiye kuti ahonga kwambiri ndalama zambiri ati kuti apeze passport mu dziko lawo ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri izizi zikufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pamodzi muliombole dzikoli tikapita ku maesteti ukuku ngati kuchizunga estate Ku Thyolo, anthu akugwira ntchito za kalavulagaga kayekaye system imene yayambikayi iyi yomalipira anthu akuti ati kuwalipira anthu mu Mpamba pa Airtel money malo mokuti mwina alipilire anthu pa Mpamba wallet kapena pa Airtel money wallet akuwalipira direct ku main account cholinga cha anthu kumenekoko azizunzika ndipo adulidwe ndalama zambiri. ndalamazo zochepa ndikukamulipiriranso munthu salary yache iyo mu phone akamapita kotenga kwa agent amudule anthu akamapita ku nyumba kwawo akupita ndi ndalama zochepa mukapita kumbali ya zintchitolo ku makampani tapitani olo kukayerekera Mukaone kukayelekera mining ijatu kuja amapanga uranium amaba kuja anatibera dziko lonse kutibera azungu kuba lero kayelekera ija inayambiranso mukaone mmene anthu akuzunzikira kumenekoko kuli mabuno ntchito zoyenera amalawi akugwira ndi anthu akunja ndipo kuli ma supervisor mabwana amene akuzunza anthu Koditu zikoli tikamanena kuti ukapolo ulipo muzimvesesa inu, inu a opposition muzimvesesa tikamanena anthu akuzunzika anthu mma company mo kulibeko monitoring mechanism yomakaona kuti kodi a Malawi akugwira ntchito bwanji mupite ku Kayelekera mukaone mmene anthu akuzunzikira kuteloko leroli lero president mene akupitako lero kaya apitako lero kaya apitako mawa kumenekoko ndiye kuti anthu apakidwa monga mmene zimapangira kale lija kwapakidwa ngati mafuta apakapaka nyama milomo azikhala ngati kapena mwina akugwira ntchito zabwino zabwino kumenekoko koma anthu akuzunzika koopsa kuli anthu aku south africa mabwana aku south africa mabuno amene anazolowera kwawoko kuzunza amalawi monga mmene akuwazunzira pano chifukwa chake tikamanena kuti munthu akuzunzika koma ku south africa amalawitu akuzunzika inuyo a opposition mukamapanga matama anu muziwe kuti amalawi akuzunzika ku south africa kuti munthu achoke panopa akafike ku south africa ndiye kuti akuyenera m'maboda monse azilipira ma 50 rands azipita azi, azi, kuti akafike ku south africa ndiye kuti aku- akuyenera akhale pathumba paja ndi over 500000 akapita kumene kujako ndiye kuli kuzunzika kuzunzika ngati kuti apite olo kuchipatala akumayenera kuti azilipira ndalama komanso kuthamangisidwa amalawi ambiri akungokhalira mphati andi zimene zizi inu a opposition munayenera kuti muzikhalire pansi Mukhalire pansi nonse mukhale pansi muwombole amalawi mavuto amenewa awawa kumpasanso chakwera next term ina muziwe kuti mwapha ziko momuno mmalawi muno for example tiatenge awawa akutchedwa kuti makhansala makhansala ndi anthu omvesa chisoni amene amagwira ntchito yakalavula gaga salary yawo yochepa Koma akuzunzika koopsa, ma khansala tikunena pano ma salaries awo ochokera mbuyomu mwina miyezi 4 or 5 sanalandire komanso garajuite yawo sanalandire pakana lero. Ananena kuti azalandira kaya ndi pa 1 May kaya ndi pa 2 May salary ujeni garajuite yawo ma khansala pakana lero sanalandire gratuity yawo and ine ndikudabwa kuti kodi ziko ili nalo ziko lino ndiloganiza bwanji asogoleri athu amaganiza bwanji zikakhala ndalama za iwo ndiye msangamsanga zimatuluka koma zikakhala ndalama za inu ndi ine ndiye zimavuta anthu a ma, ma civil servant apeshoni ndani onse akuzunzika koopsa kuti apeze zimene zikuyenera kukhala za iwowo so ine ndikulira kwambiri kulira kukulirirani inuyo a opposition alimo ena amene momwe ali ndi mtima wabwino ofuna kuti agwire ntchito ndi anzawo koma alimo ena okula mitima amene anachokera nthawi ya Welensky kuzafika nthawi ya mcp kuzafika lero amangosintha zipanizi kuchoka mu mcp kupita mu utm kuchoka mu mcp kupita mu dpp kuchoka mu mcp kupita mu, D, mu udf choncho choncho ma re- re- re- recycled politicians kuteroko chinati chiwine chipani cha mcp zisankho zikubwerazi muzawaonanso agalu amenewa achoka aza- aza- apita akalowe mu mcp momuja kuchokera mu zipani zawo Kungowina dpp leroli muwaonanso achoka mu zipani zawo ndikumakamuthokoza amene ujayo ujeni Mutharika ujayo and chimandidabwisa nchonena kuti mmalandiranatu kuteroko pali ena ache a mcp amene akuperekera zida ku opposition ndiye pali ena a opposition akuperekera zida ku mcp kuti mwina atakhala kuti zisankhozi zayenda mwakuti mwakuti azakonderedwe. ndinu anthu omvesa chisoni mukanayenera muliphule ziko limeneli muliphule ziko ili anthu akuzunzika koopsa so masiku asala ochepa mukanayenera mukhale pamozi unfortunately simakhala ndi emergency meeting simafuna kugwirira ntchito limozi ngati mwakumana ndekuti mwakumana kumaliro koma kunja kuno anthu akuzunzika kowopsa aMalawi akuzunzika muyende mmizimu muone pakale panopa mwagundika kusavutsa ndi ndalama kumapanga kampeni enanu mukuchita kuziwiratu kunena kuti olo titapanga kampeni yotani sitingawine but mungofuna basi muzingozunza anthu kufuna kugawa mavoti makamaka anthu akumwera Anthu akumwera ndinu anthu ozikonda kwambiri. Aliyense akufuna akhale president ochokera kumwera. Muyambise zipani zanu mwayambisa zipani zanu. Zoona? You can't, you can't think about the people, about the children, about the women, about the old people. You can't. Eh? lero li mpite mmasitemu kuti mudziwe kuti m- kunja kuno sizili bwino muwaone ana amasikini mmene akuzunzikira mmasitemu ana amasikini afika poopsa kwambiri they are very very notorious you can't think of that eh? kudayambika mapulogalamu kalekale ana awa azachoka lero li ikamakwana 4 o'clock anthu akumayamba kumathawa mtown kuwathawa ana amasikini amene afika poopsa kwambiri eh? zoona ndikumva chisoni kwambiri mawu anga omaliza alero ndikufuna ndimuthokoze michael usi michael usitu ineyo ndikhala ndikumakuwuzani amalawi kunena kuti michael usi anabadwa wanzeru michael usi amapasa amapanga za masewera michael usi amene tikumuziwa ife ndi uyu wayamba kulankhula zomveka isopano Ndipotu anzangatu mukulankhula bwino kwabasi. Mukanakhala kuti zimenezi munaziyamba pakale, oh, anthu akukondwera nanu, akukondwera nanu anzanga. Anzanga apapa ndi Michael Usi weniweni amene timamuziwa ife ndi iweyo. Ukunena bwino kwambiri. ukulankhula bwino kwambiri ndipo mmene zililimu zikapitirira ah ine ndipezeka pa sonkhano pakotu chifukwa kukubweraku ine ndikufuna ndiyambe ndiyambe kuyenda m'misonkhano ya zipani zosiyanasiyana makamaka mukagwirizana sindikudziwa kuti zingakhale bwanji nditaona msonkhano pali michael usi sonkhano pali a dpp sonkhano pali nankhumwa sonkhano pali mwenefumbo sonkhano pali mayi joyce banda sonkhano pali atupere muluzi sonkhano pali a david mbewe sonkhano pali eh, peter mutharika nonse a opposition mutabwera anankhumwa mkati mutabwera pamodzi ndikupanga msonkhano umodzi kodi dziko lingakhale lokoma bwanji koma ayi kakaka kaka aliyese ineyo ine ine ndiye ndine dolo ine koma amalawi akuzunzika kwambiri a malawi mukanatiganizira mukanawaganizira musakhale anthu ozikonda 5 years ina kuti mukampase uyu chapaheya ayi chapaheya apha anthu koopsa chapaheya wapenga tikutero kuti wapenga angoti lero ichi wanena mawa ichi wanena chifukwa akuziwa kuti nthawi yake yatha Bon Kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 Mulanje malawi southern africa kodi mukuziwa kuti mameya onse alandidwa magalimoto awo koma agalu awa maministers wawa akuyenderabe pakana lero koma mameya amene amanga masitewa analandidwa magalimoto wawo